Hi, welcome. It's Hanif YouTube channel here. Uh, tikulandireni pano pakanema wa Hanif pamene tikhale tikupatsirani ndithu update ya nkhani yokhuza mulandu umene ulipo pakati pa matimu aja a FOMO Ntopwa komanso ndithu eni ake a matimu amenewa pa nkhani yokhuza makamaka zimene amayembekezera kapena kuti amaganizira kuti pachitike chinyengo pakati pa masewero amenewa pakati pa timu ya FOMO komanso Ntopwa ndime yomaliza ya mpikisano uja wa mchigawo cha kumwera pa chingerezi amati Southern Region Football Association League imene imathandizidwa ndi kampani ija ya Rab Processors ndi brand yotchedwa Thumbs Up. Dzina langa ndine Mphatso Nkhoma. Nde lero tili ku bwalo la milandu limene amati uh, Dalton Court m'boma la Blantyre kumene akulunjika kwambiri kuti timve zokhuza makamaka nkhani imeneyi kuti zikhale zikuyenda motani ndiye chakumawaku tinabwera pano kumene tinaonanso ndithu uh, mbali zonse zokhuzidwa kuphatikizapo makamaka amene akuwaganizira kuti amafunitsitsa ndithu atachita chinyengo chimenechi kuti apangitse masewero a mpira wamiyendo amenewo kuti akomere mbali ina Matimu aja a FOMO komanso Ntopwa ndiye akuluakulu a timu imeneyi ya Ntopwa adakadandaula ku bwalo la makamaka polisi kumene anakawapeza akuluakulu amenewa a timu ya FOMO mothandizidwa ndi a Mary amene ndi mmodzi mwa akuluakulu a timu imeneyi ya uh, FOMO komanso ndithu a Mphatso Jika amene ndi mwini wake wa timu ija ya Bangwe All Stars, a Willard Banda amene ndi administrator wa timu imeneyi ya Bangwe All Stars komanso ndithu a Billy Severe ndi ochita malonda mu mzinda makamaka m'boma la Mulanje kumene analinso mbali imodzi ya anthu amene amafuna kupanga influence pa chingerezi kapena kuti kufuna kusintha zotsatira zimene za masewero amenewo akhalepo. Ndiye mmawawu anabwera ndithu ndi oyimirira milandu yawo ah, ku bwalo la milandu kuno, koma anzathu akuboma anabwera mochedwerapo, ndiye ananyamuka kumapita cha kumakwawo pamene aboma amenewa amafika kuno anamvanso kunena kuti ah, akhale akudikira ndithu bwino lomwe ah, kuti ofisi ija amati ODPP uh, amene akhale akunena bwinobwino kuti kodi afufuza zotani kuti mlandu umenewu upitirirenso kupita chitsogolo ndiye panopa chimene chachitika nchoti uh, bwalo la milandu lapanga adjourn kapena kuti lasunthanso mlandu umenewu kuti kufikira pa 1 april 2024 kumene nthambi zonse zokhuzidwa zibwerenso pano kuti adzamve bwinobwino kuti kodi nkhani imeneyi chitsogolo chake ndi chotani koma kufika pano tikambe pano kuti Mlanduwu awusuntha kaye tsopano kupita kutsogolo ndipo akudikilira ndithu ofesi ija ya ODPP kuti ndi imene ikhale ikubwera ndi kafukufuku oyenerera kuti afufuza chani, apeza chani kuti nkhani imeneyi ipite chitsogolo. Tikumbukire pano kuti timu ya FOMO idapambana masewero amenewo ndipo yalowa mu tnm Super League tsopano ndipo ikhale ikutumikira m'season ya 2024 kamba koti idagonjetsa timu ya Ntopwa kudzera mapenate koma nkhani iyi idakalibe mpaka lero timve kuti kodi zinthu zake zikhale zikuyenda motani nde kafukufuku wina amene tapezanso ngati a hanifa tv zikumvekanso kuti mwina ah, nkhani imeneyi ikhoza kupitanso ndithu ku bungwe la football association malawi kuti amene amakhala kuyang'anira masewero a mpira wamiyendo mdziko muno mwina nawonso akhale akuyika mlomo wawo kapena kuti ndi amene akhale akugamula nkhani imeneyi kupita chitsogolo kuti mwina usakhalenso ku ma civil courts ngakhale kuti pali zachinyengo zimene akuganizira kuti zikhoza kuchitika zimenezi nde koma kwambiri zimenezi tikhale tikumva bwino lomwe pa 1 april 2024 pamene bwalo la milandu adzabwere pano kudzamva mbali zonse ziwiri zimene uh, aboma adzabweretsa mboni zawo kudzafotokozera bwino lomwe komanso ndithu awo amene akukana mulandu umenewu nawonso adzabweranso nkudzakananso mbali yawo nkufotokozera ndi maloyaz awo kuti tidzamve chenicheni ndi chiti kupita chitsogolo ndikambe pano kuti mpira wathu wakuno ku malawi umayendetsedwa ndithu ndi mabungwe osiyanasiyana kuphatikiza bungwe la fam komanso bungwe la Super League of Malawi komanso bungwe la mzigawo kumene kuli chigawo chapakati, chigawo chakumwera komanso chigawo chakumpoto. Ndiye masewero amenewa akukhudza kwambiri chigawo chakumwera pamene uh, matimu amenewa a Ntopwa FOMO akukhudzidwa ndi nkhani ngati imeneyi. Nde tibwere pano bwino lomwe nkukufotokozerani bwinobwino pa 1 April 2024 pamene tidzamve bwinobwino tsatanetsatane kuchokera ndithu kwa anthu onse okhuzidwa amene akhale akufotokoza pa nkhani imeneyi yokhuza mlandu umene wapakati pa timu ya FOMO komanso Ntopwa umene uli ku bwalo la milandu tsopano. Dzina langa ndine Mphatso Nkhoma pitirizani kuonera kanema ameneyi wa Hanifa ndipo tibwere pano zonse zikapsa nkukufotokozerani bwino lomwe.